ị nwere ike gwa ndị ihe na-achị anyị anyị na-ayọ ndị na-achị anyị ike ihe anyị na-ayọ ha agwụna anyị sef na ọ chukwu ka anyị ya na-agwazi obinigwe eze chitoke abịama ala nsụka ya meere anyị ebere ihe niile datuo because ọ sọrọ chukwu o mee naijiria ọ dị mma ọ masị chukwu tata na naijiria ya-adị mma ọ ya ọ ya-eme ya o nweghị ihe karịrị ya na omume so ike ndị na-achị anyị agwụna anyị ha achịzina ha hapụ anyị ka anyị nọrọ onwe anyị gwa ha na ọ papa kwuru ọ papa kwuru na eke ọka etiti ha bịa kpụrụ m ka m fụ ya

ọ na-ada wuruwuru na naijiria na kee ihe i nwere ikwu kee etu o si eme ụnụ affect ebe ahịa affect affect ọ na-eme anyị na ọnụ i go ife 5000 next time i je igo ọrụ setọp ya extra 5000 i go 20000 i je igo nụ a sịzi gị na ọ 30000 so like beans anyị na-ego anyị anyị na-egobu 100 and kịta 200 and a cup of rice a na-amabu 150 250 kịta is 300 350 so ọ na-eme anyị effect both everything ma nri ma provision so ife ọbụla na-increase every day by day so i go ife taa next time i tinye ego ọ wụhọ na okwu 1 naira not you know from 20,000 eh, 15,000 i wee gota so ọ na-emezi anyị effect anwezi afịa afịa ileru ilezi blok ebe i lezie ị gbachi ego wee jezie jee bute ọ na-emezi the business ọ wụrụ na onye akwụsịghị ike ọ na-enweta setback because i rechazie i weta ị fụghọzi ego ị ya-eji wee megbachie wee jegota ọ na-eshake business so na ọ ya wụ problem anyị na-eface most wụ na i bulu like akpa rice taa 50,000 i je lecha ha na within two days or one week ị kwụọ 60,000 so ọ na-eme anyị affect too much okay kee ihe i nwere ịgwa um, Nigerian president anyị nwere ike ịgwa ya ka o nebe anya ọfụma ka o nebere anyị anya na ọ na- ụmụ ogbenye na-anwụsị n'agụụ and ọ na-eme ọ na-eme anyị affect so ife m nwere ike ịgwa ya na chineke nyere ya aka ka ọ mara iwe otu ka o help ọ ma na ọ ya-esi n'isi mmiri ka a ma ka ọ ya-esi wee reduce afịa ka nwa ogbenye wee nwee ike because o nwee ndị nwere ego igote ya nwee ndị na-enweghị ego igote nwee ndị ahazi eri three square meal a day ụfọdụ ụfọdụ e, ife nine ife a na-eri ebe a ụfọdụ esiela esi e jide tinye mmanụ rie ka ọ ghara ka ọsụkwasị ọkọ too ife na ya ka o neba the situation Nigeria anya this eh, price ihe dị too costly ka o wee nwee ike nye aka n'aka ahụ ka ndị ogbenye wee nwee ike so nọdụ wee rie

hmm. a na-erebu 25 now it's 6,000 naira my sister okwu ka ọnụ kwụọ n'itinye gara aka na nkiri gara aga okay kee ife i chelu a ga-eme kịta ka um, price niile gbadatụ kee ihe i che kọsụrụ the rise of that price my sister ọ fuel ka ọ dọla ka ọ because ndị mmadụ onye asị fuel onye asị dọla onye asị kee ihe i che kịta bụ nsogbu my sister nsogbu kọsịrị ihe a niile bụ ndị ndị farmers ndị just ndị mmadụ like eh, ndị a na-asị na ndị ọrụ ugbo ndị a na-egbu ndị ọrụ ugbo Okay. Eh, because o nwe ihe dịka fuel fuel bụ nwa just a minor thing but kee ebe mmadụ na-eje ịkọ ugbo because ama m mgbe my mother nọ ndụ ha na-eje a na-abọ ugbo kọọ ugbo ka ọ dachaa but kịta na o nwerọ onye na-eje ịkọ ugbo because of gịnị ị na-eze ndụ like Okay. insecurity insecurity eh, lack of insecurity ọ ya kpatara Okay. the thing. Ifufe ya.
so kee ihe i che um, uh, nigerian president nwere ike ime na Ihe ọbụla- Adị mma. ihe ọ bụ na ndị chi- ndị na-achị anyị eh, ga-enye anyị security a ga-akọ ugbo ị fụ na ị fụ na many people ga-abọ ugbo kọọ ugbo akọcha ugbo ee like ndị awụsa like mụ na-eje ka akwụkwọ m na-eje taraba state ndị taraba state many of them they are complaining sị na o nwere ike ije ugbo before ị ga-eme egbue gị ebe ahụ so ọ kara mma a nọ na town nke ndị nọ n'ime ọfịa kọtara ha were ya but e nye anyị security ee the thing ga-adị ee everything ga-adị okay

kee ka i si fụ ihe na-eme na naijiria na na ife na-eme na naijiria gbagwojuru anyị anya ọ dị too much ma ebe a si bido ebido mmadụ na-anwụsịsịzi everyday n'agụụ hardship ihe isi ike juru ebe niile imagine na garị a na-elekwu garị bụzikwu ahịa iwu

ka ụgbọ ilechara na anụ a na-ana ahụ afịa agụ anyị ahụ eletezi ego agụụ na-achọ igbu mmadụ na a na-ayọ tinubu ka o mere anyị ebere ka o mere anyị ebere na o gbuona anyị egbuo na ife agara kasị o gbuona anyị anya ga- na- na ntọntọ ji anyị fụrụ kịta n'aka ji a kịta m ji kịta n'aka 800 naira ọ ife a ka onye ji ụmụazị ise ji ụmụazị isii

a na-achepụta ya n'aka tụtụ na hardship anwụzie akwa na mesara na ọtụtụ ka tinubu mele anyị ebere o wetutara anyị ọnụ ife ọnụ price ihe one painter tomato nọ na 10,000 naira half painter tomato nọ na 5,000 naira ọkwụrụ mkpụrụ ise 200 naira ife dị too hard this time anyị enwerọ ego akwụ one painter akwụ 5,000 amaghị ebe anyị eme mbido mmadụ ebido wee ghara ibe ya anyị asị bụ ka tinubu mele anyị ebere nwaanyị ife anyị na-ayọ ya na ụmụ mmadụ na-achọzi ịnwụ n'agụụ na biko
Thank you very much. Oh, daalụ. Oh, uh, jisike. Uh, no. Good evening, ma. Good evening, nwanne m. Um, afụ m na ị nọ n'ime ahịa. Ka ihe ị na-eme n'ime ahịa? Ana m elekwa anụ.
Okay. Anụ ka ị na-ele anụ efi? Anụ efi o.
Okay, so kee ka um, Nigeria economic si eme unu affect? Mmadụ anwụgo anwụ. ọha affect ka ọ na-eme anyị nọ na o gbugo anyị egbu ọgaranya aha atanwuzikwa anụ ma ya bụrụzi ogbenye ihe mere nkarị Ah, oge mbụ mmadụ nwere ike iji anụ 3000 2000 sie ofe mana kịta ị were anụ 3000 ibi jide 3000 bịa ahịa bịa igoro anụ ị na-abịa ịkparị onwe gị so obodo anyị mmadụ anyị na-efu efu anyị na-ana ana kedu ihe i che kọsụrụ this rise of ọ dollar ka fuel ka insecurity ah, ihe so dollar mana fuel bụ the main thing maka na ọ bụrụ na fuel wepụ ego efi a kịta o jighị n'ọkpa ya esi eh, eh, eh, ebe esi ebute ya abịa ọ moto ka eji ebu ya and moto a bụ fuel so ọ bụrụ na fuel wepụ ego bịa to normal price anyị na-agba ya mbụ ihe niile ga-agbadata ma nri ma anụ ma everything fuel bụgodu nke bu ya fuel before dollar maka na dollar dịbu mbụ fuel gbadata dollar ga-esokwu ya gbadata so ka ihe i che Tinubu nwere ike ime na ka obodo a dị mma ọ mara aka ndị ọzọ si wee chịbuo mgbe ihe wee dị mma

Uh, okay, foodstuff. Okay. So ka ka um, i si wee fụ obodo a kee ka o si eme unu affect with ihe a na-afịa na Nigeria now my dear ihe a na-afịa na Nigeria enweghịzi n'ihe okwu atọ ọ yasasịgo ma ahịa anyị na-azụ business anyị na-azụ ebe a before ana m enwebu ahịa na-ejubu enu ebe a like spaghetti tomatoes macaroni

bụ kpatara the thing ọ price of dollar or fuel ka ọ insecurity ka ihe i che bụ problem cause ya both ma insecurity then ma onye na-achịkwudo anyị sef because na ọ nyanwa obi otu n'isi wee mee gịnị wee gbalụọ ọnụ ọ nyanwa wụ ihe so welu na-edebe anyị n'ọnọdụ anyị nọ taa so ma price of fuel onye ị kpọkwara ọ sị gị na before na a na-elebu fuel 250 nke nwa but now ọ nọ 800 and something naira so ọ bụrụ ya na before anyị na-ejebu Nsụka 1200 ebe anyị na-eje egote ahịa mana kịta i jiho 5000 naira ị yaha eje then ahịa e jibu 800 ebunatara anyị kịta i jiho 3500 a yaha ebunatara gị o just a bag a bag egusi so ọ bụrụ ya na ok so ka ihe ị chọrọ ịgwa ndị na-achị anyị na ka ihe ha nwere ike ihe agwa ha ka ya eme ka obodo a dị mma ihe m na-agwa ha ha ya eme ka obodo a dị mma bụ ha cheta na e nwere nwa ogbenye ebutuo price ihe niile both ma dollar nwanne ma price of fuel at least ka price nwanne bụ nne ụmụ ogbenye ka ọ na-elutekwanụ ha aka ya enwenwu ike na-akwụnwu ụgwọ akwụkwọ ụmụazị Okay, daalụ o, jisi ike. Good afternoon, ma. You're welcome.
Um, afụ m na ị nọ n'ime ahịa, kee ihe ị na-eme n'ime ahịa? Ana m ele afịa.
Okay, gịnị ka ị na-ele?
economic of this country si wee mee your business affect kele experience ị na-enwe na challenges ị na-enwe o mere anyị slow down shortage of money hmm. like now ị ya na-efe ilu niile ele afịa na-ele na-ele na-ele mana i wele ego ahụ je afịa o nwere ike igote mkpụrụ ihe katọn naabọ ego ahụ agwụ i je ahịa isirọfi ya anụ na ahịa wepụrụ ego ị nụkwa na ahịa ahụ chiri eti let's assume this tomato now i lecha tomato awa 1000 jekwazi ahịa go ya 1000 ya kịta ọnọdụ ọ nọ ka business anyị na-eme o nweghị isi o nweghịzi ebe anyị si enweta enweta any gain ọbụla ọzọ na kịta like mmanụ a kịta ihe ngụrụ mmanụ ego

green beans ka each kg na 5000 onye pụta sị gị nye nke 200 nye m nke 100 nye m onye si na ihe enye ị dị wicked and ka ị na-adị wicked ahụ ị sị onye a na ọ 500 ị sị na ọ 500 naira i le ya ihe na-enweta gain mana ọ bụrụ ka i si lesị mmadụ 300 ịgba aka ya dakwụ ụgwọ ahịa ahụ at all at all so o mere anyị anyị adịghị enwe- anyị adịghị enwe profit at all and i lechaa ihe a sị ka i je golu nke ihe eri

Okay, so kee ihe i nwere ike ịgwa onye na-achị anyị na ka ụmụ ihe nwere ike ime ka Naijiria ka things dị mma n'obodo a ee anyị chọrọ ịgwa biko ya nyere anyị aka ya bụrụ i- i- the the problem a na-enwe na-abụ the fuel fuel bụ too expensive ị ghọta na ọ fuel bụ ihe niile ọ bụrụ na ya ewenata aka na fuel at least minimize tụ na ọ bụrọkwa sị wepụcha ha ncha maka na onye na-achị achị ọ dịrọ easy ka ọ na-afịa onye a na-achị achị ka ọ na-afịa ndị a na-achị achị ahụ so ya minimize tụrụ anyị fuel ahụ ka ka o belatatụ n'ebe a ka anyị si enwe problem maka a bịa na-asị dollar dollar dollar much problem adịkeberọ na dollar if they can bring the fuel down ihe ga-adịtụrụ anyị better because all those things kịta fuel ka e ji akọ ihe a because ọ bụ mgbe anyị na-abịa ije igote kilo ihe a 800 1000 ị pụta no amount i leli ya

ha ya-egoro picture ahụ nsogbu adịrọ thank you very much for talking with us Oh. jisi ike good evening ma Good evening. Eh, ma afụ m na ị nọ n'ime ahịa gịnị ka ị na-eme n'ime ahịa Ana m ele afịa. gịnị ka ị na-ele Ana m ele ọka. Nke? Na-ele fertilizer. Na-ele okwuma. Na-ele zobo. Na-ele garlic. Na-ele ncha Hausa. enwere m ọtụtụ ihe m na-ele nke dị turmeric nke a bụ ụda Okay. Kedu ka um, Nigeria economic si eme business gị affect?
o metụtara business m affect maka na mgbe mbụ nke ọ zụba afịa a zụbanye n'afịa obere ego ogbenye ya azụ ibe m ji bido afịa fertilizer bụ 20 20 naira ibe m ji bido afịa fertilizer 20 naira ebe a mana kịta na ihe m goro nke a bụ ibe a na-elezi nke a kịta bụ 18,000 mana ihe m ji bido 20 naira n'ihi na afịa ogbenye ya azụ nke a 45,000 ka a na-ele kịta

ebe na m enweghị ginger n'ihi ngala ọnụ ginger egotenwurọ m ginger Okay, kedu ihe i chelu kọsụrụ the rise of the price ọ fuel ka dollar ka insecurity kedu ihe bụ problem kedu ihe i che bụ nsogbu ibe m che bụ nsogbu n'ihe- na- na- na ngala ọnụ ya bụ fuel Okay. maka na ọ na moto gala ọnụ from ugwu Awụsa ebe e si ebute ya tupu ọ bịaruo ebe a ọ na-etinye ego nti nti tupu o luo anyị bụ ndị ya esi ebe a jee Ọnịcha jee gote ya aka ọ rise ya up
okay so ke ihe ị nwere ịgwa onye na-achị anyị ke ihe o- ị nwere ike ịgwa ihe o nwere ike ime ka o wee budata things ka ihe wee dị mma ihe m nwere ike ịgwa ya bụ na o nweghị ike ime n'ike onwe ya rịọ amara n'aka onye nwe anyị bụ Jehova ka o nyere ya aka n'ihi na ọchịchị adịghị ofele ya rịọba amara n'aka Chineke bụ ndị na-achị achị ka Chineke nọnyere ha nyere ha aka ka o wee kuzielu ha gbazielu usoro ha ya-eji wee chịa ndị ba na-achị ka o wee nyere ya aka mbụ iwedakwa

so ofu ọkpụrụkpụ azụ n'oge azụ ndị crayfish ọ ndị na na ana m ekpokodi ya ekpere na Baịbụl sị anyị ekpere ekpere na ọ dịghị easy mgbe ọ nọ na seat ya ana m ekpere ya ekpere sị Chineke mere ya ebere ka o cheta ndị ọ na-achị anyị bụ ndị chegharịkwa ka ọ bụ ụgwọ ọrụ ụgwọ ọrụ n'aha ndị ọrụ o cheta n'ife mere ka ọ dịba m otu a

ee vegetable nchụanwụ ugu ee, anyị na-elesi ya ma green ihe eji esi nri
so Ma ose Nsụka ha ncha dị ebe a since um, Tinubu banyere kedu changes ị na-afụ na business changes na business bụ na anyị anwụọna anwụọ Bagco bag mkpụrụ akwụ ka m na-ego 10,000 naira isi ego ya ebu half painter 1000 full painter 2000 isi ego mana onye gwara ihe a duto na ego adịghị ọ gbafere o jego kpọrọ gị o goo green na ụgụ sie ya etu ahụ ma o sie jollof ịmata rice cup rice 400 painter rice 6000 naira onye enweghị ego ọ ya esi rice elu ọkwara ihe ofe ụfọdụ akwọrọ groundnut ma ya bụrụ na ụmụ ya riri nri so we are dying anyị na-anwụrụ agụụ ụmụazị anwụọnara agụụ tinubu ahụ ihe mụnwa bụ o papa na-ekwu bụ ya si dịkwara oche ahụ rituo dịkwara ụmụazị anwụna na ọhịa ka ụwa si eme o teela kemgbe 1982 m bịara ụwa ee kemgbe 82 ka m bịara ụwa afụbeghị m ihe m na-afụ mgbe buhari na-achị na anyị na-eti buhari mana nke kịta anụnwa tiri aka na akpakwụrụ nwa ọ gịnị ụmụazị anwụọrọ agụụ painter garị 3002 white eme ya ofu ma ọ gwụ
Okay, kedu ihe i che bụ the cause of the rising of the things? ihe m na-eche bụ anyị amaghị ma o si n'aka ndị na-achị anyị anyị amaghị na o si n'aka ndị na-eresi anyị ahịa anyị na-ere we are confused anyị nwa bụ ndị nọ n'ime ahịa dị confused ahịa i goro 20,000 today i je echi igote i go 30,000 ọ bụ etu a ka o si adị before we are not seeing all this before ị fụgo ya we are not happy at all
like ụfọdụ sị na ọ price of fuel ụfọdụ sị na ọ dollar ụfọdụ sị na ọ um, insecurity kedu ihe i che bụ problem mmiri si n'isi wee gbarụọ ka m gwa gị eziokwu ọ bụ na ndị na-achị anyị nọ n'isi nwere ike ịgwa onwe ha eziokwu maka mmadụ ya agwa onwe ya eziokwu before ọ gwa onye ya na ya na-emekọ ọ bụ na ndị na-achị anyị nwere ike ịgwa onwe ha eziokwu ọ n'isi ka ha ya esi wee butu ihe niile a ma ebe mmiri si wee gbarụọ ha aghọrịzịna anyị who is fooling who na naijiria anyị nọ ha aghọrịzịna anyị na anyị nwa ha na-aghọrị anyị ma ihe ha na-eme we know them mana chukwu ka ha ike o maka ha nwee eche ha mahụ na a ya-adị ndụ ka kịta mana chineke na-eme ya we are succeeding Kee ihe i nwe ike ịgwa ha ka ha mee Naijiria ka ọ dị mma kee okwu i nwee ike ịgwa ndị na-achị anyị. ihe anyị na-ayọ ndị na-achị anyị ike ihe anyị na-ayọ ha agwụna anyị sef na ọ chukwu ka anyị ya na-agwazi obinigwe ezechitoke abịama a na-asị ka ya meere anyị ebere ihe niile datuo because ọ sọrọ chukwu o mee naijiria ọ dị mma ọ masị chukwu tata na naijiria ya-adị mma ọ ya ọ ya eme ya o nweghị ihe karịrị ya na omume so ike ndị na-achị anyị agwụna anyị ha achịzina ha hapụ anyị ka anyị nọrọ onwe anyị
Okay, thank you very much. gwa ha na o papa kwuru o papa kwuru na eke ọka etiti ha bịa kpụrụ m ka m fụ ya ihe m na-agwa bụ ebe onye nọ ya nọsie ike nke onye na-eme ya jisi ike onye ọbụla nọnị n'ekpere ma mmụọ ma mmadụ ọ sọọsọ ekpere Chineke bụ ihe nwere ike ịzọpụta anyị n'ọnọdụ a
as you can see ebe anyị nọ bụ na Eke Awka-Etiti Eke Awka-Etiti Anambra State Nigeria yes and uh, this is the uh, Akụkọ TV unu afụkwanụ ka o si wee dị so bikonu subscribe to our YouTube channel Akụkọ TV share and like anyị na-ayọ ndị na-achị anyị biko ka ha nụrụ onu anyị na anyị ebena akwa too much ka Chineke nọnyere anyị ncha ise n'ike